ayiwa an balima cɛ muso denmisɛnnin mabakɔrɔ aw minnu sigilen don aw ka jabaranin kɔrɔ nin wagati na k'aw ka emisɔn mandi aw ka emisɔn dumanba ye n'o ye kante ka ko ye an b'aw fo aw sigiyɔrɔ la aw ni ɲama bi tagama kɔnɔna na an tagamana kosɛbɛ an n'an balimakɛ an fa ani an ka jamana finitigi eh, laka dɔ ɲɔgɔn sɔrɔ bi a b'an bolo kɛnɛ kɔnɔ yan n fa i ni ɲama n b'a fɛ i k'i tɔgɔ ani i jamu fɔ an filɛbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen vraiment Kante i ka foli diyara n ye ne tɔgɔ ye Laji Sanogo ajidan Laji ajidan Laji eh, ne bɛ baara kɛ ozo fɛrɛ la ozo fɛrɛ la ne ye ozo fɛrɛw ka sɛndika ɲɛmɔgɔ ye mhm. n'an bɛ sɛndika in wele sinafo ma mhm. n hakilila faamuyali caman sɔrɔla nin na ayiwa eh, bi an bɛna kuma masala masala kɔnɔna na an da bɛna se kuma caman ma a bɛ se ka minnu walawala parce que mɔgɔ caman bɛ yen n'a fɔra ozo forɛ ozo forɛ olu kɔni bolo dɔrɔn ozo forɛw bɛ yen dɔrɔn yiritigɛlaw dɔrɔn kama an bɛna masala an da bɛna se kuma caman ma nka ne yɛrɛ bɛ fɛ k'a dɔn ozo forɛya in yɛrɛ a baziba yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye fɔlɔ dɛ ozo forɛya bazi mhm. ye kungo lakanani ye mhm. bon n'i ko kungo lakanani mhm. kungo kɔnɔ yiriw b'a la o kɔnɔ sogow b'a la ji yɔrɔ dɔw b'a la n'i ko ji yɔrɔw bi an ka sɛriwisiw scindéla wagati yɛlɛmaw bolo donc ji yɔrɔ dɔw bɛ yen ani sogo dɔw bɛ ji dɔw kɔnɔ ji kɔnɔ donc an ka marali bɛ boli olu kan forêt classée jiw donc ani ji dɔ ninnu tɛ kelen baji kɔnɔna ninnu tɛ kelen parce que baji yɔrɔ dɔw bɛ o kalifalen don pɛsi de la donc an ka agent dɔw détachelen don pɛsi la donc olu b'o contrôle kɛ mais min ye eh, ozo forêt yɛrɛ bɛɛ bɛ min faamuya an ka baara a bɛ boli fɛn caman kan n ye kungo lakanani fɔ a bɛ fɔ ko ka fɛn dɔ fana waleya n'o ye kungo latɔgɔtɔli ye kungo kɔnɔna bɛɛ kana cɛn ɲɔgɔn fɛ donc ni yiri bɛ tigɛ kungo kɔnɔ tigɛ cogo de b'a la parce que déjà an ka mali sariya b'a yamaruya déjà yiri bɛ se ka tigɛ an fɛ yen mais a tigɛ cogo fo ozofɔrɔw de ka o planw monter o ye mun ye an b'a fɔ o ma ko ka plan d'aménagement kɛ yɔrɔw la mhm. o plan d'aménagement bɛ boli mhm. eh, yɔrɔ dɔ de bɛ dilan mhm. a yiri kɔnɔ hakɛ yiri hakɛ min b'a yɔrɔ la o jate bɛ bɔ sogo hakɛ mun bɛ yen bon a la yirijalanw jate bɛ bɔ a bɛɛ kan nin kungo kɔnɔna in a bɛ se ka lɔgɔjalan hakɛ joli sɔrɔ a bɛ se ka yiriba ju joli sɔrɔ hmm. o bɛ se ka bɔ a yɔrɔ la n'a ma kɛ ni tiɲɛni ye wa o yiri tigɛli ni o lɔgɔjalan bɔli ni o saribɔn bɔli o wula kɔnɔ o tɛ baara banni ye ɛɛ samiya mana na baara in min n'a kɛla wula kɔnɔ o baara in kan tɛ ka restituer cogo di yiri mun tigɛla par exemple yiri jumɛn kan ka bila a nɔ na donc an ka baara y'o fɛnw de ye an ka baara bɛ boli nin de kan voilà n hakili la maa minnu sigilen don k'an lajɛ telew kɔrɔ u ka jabarani kɔrɔ aw ye faamuya caman sɔrɔ nin na nka ne bɛ fɛ k'a dɔn parce que an y'a ye k'a fɔ dɔw ko ko n'i ye yiri tigɛ yiri yɛrɛ man ka tigɛ ni papiye t'i bolo walima o kuma in ye tiɲɛ walima o kuma ye nkalon ye parce que dɔw kɔni bɛ taa kungo kɔnɔ i b'a ye u bɛ yiriw tigɛ u b'a bila wotoro ni fɛnw kɔnɔ u bɛ sogow faga u kunfɛ u b'a bila ka na parce que ko sogo ka kan bɛɛ est ce que sariya b'i bolo dɔrɔn ka wuli dɔrɔn ka taa yiri tigɛ k'a k'i kun ka na i b'a fɔ lɔgɔ ka na n'a ye so walima o sariya b'i bolo fɛnɛ ka taa ka kungo kɔnɔ sogow ye dɔrɔn k'a faga dɔrɔn k'a ta i kun ka na k'a sɔrɔ papiye t'i bolo foyi t'i bolo Voilà eh, Kante ka ɲininkali diyala n ye mhm. eh, an bɛ kuma lɔgɔ kan fɔlɔ mhm. pour que i ka taa lɔgɔ ɲini mhm. lɔgɔ bɛ don droit d'usage de kɔnɔ lɔgɔ min bɛ consommer i ka du kɔnɔ ni feere ta tɛ donc o fana yamaralen don i ka dugu i bɛ taa lɔgɔ ɲini i ka dugu wulada de la i tɛ se ka taa ɲini wulada wɛrɛ la donc n'i ma bɔ o kɔnɔ i bɛ droit d'usage kɔnɔ mais n'i taala lɔgɔ ɲini wulada wɛrɛ la donc o kɔni i bɔla droit d'usage kɔnɔ walama i bɛ taa lɔgɔ min ɲini ni lɔgɔ in ɲɛsinnen don feereli ma donc jagoya don i bɛ taa papiye ta bon min ye sogo ta ye o fana kelen don sogo faga kisa ka ca pour que ka yamaruya fɔlɔ i ka sogo faga fo marifa min bɛ k'e bolo papiye ka k'a la permis de port d'arme n'o ye sogo faga papiye ye mhm. bɛɛ sogo faga marifa ye mhm. donc ne y'o ta mhm. sogo misɛnnin dɔw bɛ yen o kelen o fila komi wɔlɔ komi sonsan eh, i bɛ se k'o faga mais a tɛ caya o y'i ka o question jaabi ye o diyara n ye Ah, ne bɛ fɛ k'a dɔn bi eaux et forêts parce que bi jɔn ko Ala aw bɛ jɔdaba la jamana kɔnɔ aw bɛ kungo min kɔnɔ ni san nana bi anw bɛ k'an ka sow kɔnɔ koyi anw bɛ daw tugu anw bɛ finɛtiriw tugu an b'an dogo ni san tigɛra an bɛ bɔ ji t'an gosi wa nɛnɛ t'an sɛgɛn ɔ aw bɛ lahala min na o kungo kɔnɔna in na ne ko so de b'aw bolo yen wa walima ni yiri yiri de bɛ san san minɛ n'aw b'aw dogo ne kɔni t'a dɔn min bɛ yen tiɲɛ na parce que kuma caman ne bɛ tɛmɛ ne bɛ eaux et forêts i b'a sɔrɔ basi minnu bɛ yen dɔw yɛrɛ ka basiw fara faralen don a ci cilen don walima o de ka d'aw yɛrɛ a fara faralen ninnu ta wa ou bien n kɔni t'a dɔn. ok Kante vraiment i ka o ɲininkali fana diyala n ye ɛɛ o man di an ye mais an ka baara de ka d'an ye ni n ko an ka baara ka d'an ye sanji bɛ mɔgɔ bugɔ i ka baara de la ko jugu bɛɛ bɛ mɔgɔ sɔrɔ i ka baara de la an ka baara in anw dilanna k'an bila eaux et forêts de ya de la o eaux et forêtsya in o tɛ se ka kɛ ni wula kɔnɔna tɛ donc so jɔlen tɛ wula kɔnɔ samiya fɛ misiyɔn kɛli ye diyagoya ye ne kan ka wula sɛgɛsɛgɛ sanji ni fɛn fɛn bɛ na a bɛɛ b'an bugɔ wula kɔnɔ an ka pɔsi dɔw bɛ ten sigiyɔrɔ ɲɛnama jɔlen tɛ yen donc agents bɛ sɛgɛn la Donc n bɛ se ka min fɔ yen o la, fo faso k'i kɔfilɛ an na dɔɔni. Ni n ko faso k'i kɔfilɛ an na, sanji bugɔ dɔrɔn tɛ, ko wɛrɛw bɛ kɔfɛ. Voilà. Ne b'a ye aw kɔni bɛ kungo in kɔnɔ yen, tɔrɔsi b'aw bolo. Parce que an fana bɛ taa dugu caman na dɛ. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ artiste kɔni dɔn, i b'a dɔn artiste bɛ taa kungo kɔnɔ, artiste bɛ yaala. Mais tuma caman ne bɛ tɛmɛ an ka eaux et forêts la, n b'a ye tɔrɔsi kɔni b'u bolo. mais ne ma marifa ye eaux et forêts bolo kungo kɔnɔna na ɔ aw dun bɛ kungo kɔnɔ anw dun bɛ k'a mɛn bi ko fɛn min ye maa bannenw ye n'u bannen don ni o ye minnu bɛ ka eh, kojugu ta ka jamana sɛgɛrɛ kuma bɛɛ wa n y'a mɛn kuma caman b'a ye facebook ani bɔlɔlɔw sanfɛ ko a kɛ o kɛ ni ataki kɛra an b'a ye eaux et forêts dɔ bɛ bin u bɛ eaux et forêts dɔ bɛ to a la mais o o tuma la aw ka sariya baara in kɔnɔ aw kan ka taa kungo kɔnɔ mais marifa man ka d'aw ma o tɛ sariya la aw bolo wa ah, Kante vraiment i ka nin ɲininkali in ye i ka ɲininkaliw la ɲininkali belebele ye mhm. eh, marifa ka kan ka di aw ma an eaux et forêtsw ma mun na marifa ka kan ka di anw ma mhm. fɔlɔ eh, an yɛrɛ bɛ baara daminɛ wagati min ne mhm. eh, karabini de dila anw ma hmm, karabini karabini n'o ye kisɛ tan bɛ don min na hmm, kɔrɔlenba i b'a ci kuma dɔ la a tɛ wuli ne taara n'o de Nord la en 2005 i b'a ci wagati dɔ la a tɛ wuli kisɛ den tan an bɛ baara daminɛ wagati min kisɛ den tan de jatela ka di an ani karabini kelen kɔrɔlen eh. Kante ne ye san tan kɛ n'o ye Nord la mhm. o san tan kɔnɔ mhm. ne ye n ka marifa fɔlɔ sɔrɔ yen o sɔrɔla kɛlɛ de la n ka PM fɔlɔ a bɛ fɔ min ma PM mhm. ne y'a fɔlɔ sɔrɔ Nord la de o sɔrɔla kɛlɛ de la mhm. n ye eaux et forêts ye mhm. mission caman tun bɛ yen Nord la ni sɔrɔdasiw bɛ bɔ u tun tɛ bɔ ne kɔ donc ne gɛrɛsɛgɛ donna n ka PM na ten fo ala nan'a kɛ n nana tilebinyanfan fɛ 2015 n ye san tan kɛ ni karabini ye karabini kɔrɔ kɔrɔlen hali sisan a bɛ n bolo donc n nalen kɔfɛ

ataki caman bɛ kɛ an ka pɔsiw la i b'a sɔrɔ mɔgɔ kelen de bɛ yen armu kelen dɔrɔn de b'a tigi bolo mɔgɔ duuru wɔɔrɔ tɔ bɛ pɔsi la armu tɛ maa si bolo tɔrɔsi tɔrɔsi i y'a faamuya mhm. o de y'a to i tɛmɛ o tɛmɛ i bɛ tɔrɔsitigi de ye mhm. armutigi bɛ dibi la a kelen a kelen donc o degun de bɛ anw da la mhm. an y'a wele wele da ka dɛsɛ an ka faamaw ye u k'olu b'a kɛlɛ la an dun ɲɛ b'a la o kɔsala in na fagali tɔ juguyalen don eaux et forêts kunda parce que banbagati ninnu b'aw de dala ye ninnu bɛ anw de dala banbagati ninnu dogoyɔrɔ ye wula kɔnɔna de ye anw dun bɛ wula in de kɔnɔ bon a ka gɛlɛ a ka gɛlɛ pɔsiw bɛ wula kɔnɔ hali faama wɛrɛ tɛ se ka se yen i bɛ eaux et forêts cɛ kelen cɛ fila sɔrɔ yɔrɔ min na i b'a sɔrɔ n'i ko sɔrɔdasikɛ cɛ kelen ka taa fo ka diɲɛ wuli a tɛ taga gendarme kɛ cɛ kelen tɛ taa yen mission na mɛ i bɛ ozo fɔrɛ cɛ kelen sɔrɔ yen mhm. donc mɔgɔ ninnu dun bɛ anw de kan mhm. donc u ka sibili fana ye anw de ye mhm. donc an kɔni an bɛ solution fɛ o yɔrɔ la an bɛɛ ka dote armu na armu ɲɛnamaw parce que bi wula kɔnɔna an bɛ se k'a fɔ anw de ta don ne y'a caman kɛ sɔrasikɛ tɛ se ka taa wula kɔnɔ ni ozo fɔrɛ tɛ mɛ n'a fɔra ko ozo fɔrɛ bololankolon don sɔrɔdasikɛ min bɛ taa munumunu wula kɔnɔ ka segin o ni marifa don o ni marifa don ça fait mal donc fo solution ka ɲini o la o gɛlɛya de b'an kan ayiwa eh, n hakili la maliyɛn cɛ muso denmisɛn ni maakɔrɔ aw minnu sigilen don bi aw ka jabaranin kɔrɔ eh, mɛ da ye mɛtigi da ye koyi wa tiɲɛ baden fɛn tɛ dɛ n'a bɔra k'i to yɔrɔ min na i b'a fɔ yen walasa i bɛ lafiya ɲɛmɔgɔ maliyɛnw aw yɛrɛ kɔni y'a ye anw taara jamana wɛrɛw la ɛɛ maliyɛnw ka yafa ne ma koyi n'i bɔra yan k'i bɛ taa burukina minnu ye burukina sira ta u ka osofɔrɛ minnu bɛ kungo kɔnɔna na yen min ni polisiw tɛ kelen ye i tɛ osofɔrɛ cɛ kelen k'i t'a sɔrɔ arimu t'a kɛrɛ la pisolo ni kalasi kelen t'a bolo a ye ɲininkali kɛ i mana u ka cɛ tan o tan ye i b'a sɔrɔ marifa tan de bɛ mɔgɔ kelen kelen bolo anw taw bɛ kungo kɔnɔ ni kungo wulila olu de ye fabaw ye ne b'a fɔ ɲɛmɔgɔw ye n'i ye maa bila i ka baara la surtout maa min bɛ ka baara kɛ jamana ka taɲɛ ani jamana ka lakana kama a y'aw hakili to ni marifa ko in na koyi n'a tiɲɛna k'a tɛ tugu a laban anw de kunko ye wa ni bolo tigɛra a bɛ da bolotigi kan na bolotigi ye jɔn ye jamana ɲɛmɔgɔw jamana denw minnu dun bɛ tu in kɔnɔ yen anw balimaw de don an faw de don an baarakɛɲɔgɔn de don wa olu fana bɛ yen fɛn jumɛn kama walasa ka faso in k'a bɔ nɔgɔ la ani ka faso in ka ɲɛtaga fɛsɛfɛsɛ k'a jɔ a ɲɛkɔrɔ ko armement t'olu bolo dɛ u ko k'u ɲɛ b'aw la dɛ k'u jigi b'aw la dɛ sɔrasiw dun n'olu bɛ taa nord la arimu bɛ ka d'olu ma marifaw bɛ ka d'olu ma mɛ minnu bɛ tu kɔnɔ foyi t'u bolo ni bololankolon wa an y'a ye bɔlɔlɔw fana sanfɛ wagati dɔ fana kɛra koyi u ye osofɔrɛ dɔw minɛ dɛ ɔ banbaganci dun n'olu ye maa maa ye fini bɛ fɛn fɛn la a bɛɛ mali sɔrasi de mɔgɔ tɛ bɔ mɔgɔ la wa n y'a ye fana a fɛn fɛn taara est ce que a fɛn caman seginna a bɛɛ tununa ɔ k'a k'aw kɔfulu la u bɛ miirina la la u bɛ kasi dɔ la ɔ ni maa min fana ye jamanaden ɲuman ye k'i ye jamana ɲɛmɔgɔ ɲuman ye k'i bɛ miirila i ka jamana taabolo la k'i bɛ miiri i ye dɔ ta ka bila baara la k'a ka baara ɲuman kɛ faso la ɔ k'u bɛ ɲɛji la maliyɛnw aw ka eaux et forêts ko k'u bɛ ɲɛji la tenue b'u la mais u bololankolon don ɛ muru bɛ e kɛlɛkɛɲɔgɔn bolo e bololankolon don yɔrɔ o laban kɔni e de ye bɔ ka bin kɛbaa o la o o tuma ala k'an kisi o ma ayiwa n fa an bɛna kuma kɔnɔ aw yɛrɛ bɛ cogo di bi a kɔnɔna la eh, kante i ka ɲininkali diyala n ye anw lahala man ɲi bi parce que ni kuma y'a fɔyɔrɔ jɛ fɔkun tɛ kɛ kuma na ni n ko an lahala man ɲi mhm. eh, depuis mhm. eaux et forêts créela mhm. ne hakili la eaux et forêts ye mali corps fɔlɔ de ye mali corps corps fɔlɔ min créela fɔlɔ aw bɛ eaux et forêts dati créer san dɔn wa Depuis 1935, avant l'indépendance. 1935. Depuis 1935. Mhm. Mali eaux et forêts fɔlɔ mhm. n'a tala a tɔgɔ de tun ye potete kulibali mhm. depuis o wagati fo bi fo ka na ni indépendance ye ka na ni multipartisme ye ka na ni politiki ko warala sisan i b'a kalama k'a fɔ eaux et forêts kelen ma deli ka kɛ minisiri ye wa ayi ayi dɛ eaux et forêts ma kɛ minisiri kante o ma kɛ fɔlɔ dɛ mais aw ka minisɛri bɛ yen wa kante an ka minisɛri ye minisɛri de l'environnement ye ah, mais environnement i ka kuma latigɛ tɛ mais environnement na mhm. ne hakili la eh, eaux et forêts dɔ de kan ka sigi min bɛ kungo dɔn mhm. mais c'est comme si n'i ko k'i bɛ ne kante bila environnement ne bɛ mun de dɔn a la bi i t'a fɛ foyi dɔn ah, mais n'i ko k'i bɛ bila comédie la bi e bɛ mun dɔn a la foyi a ah, mais ne hakili la aw ka mɔgɔ dɔw kɛra minisiri ye bon kante n ma fɛn wɛrɛ fɔ ne ka kodɔn kɔnɔ mhm. ni bi cɛ mhm. n m'a mɛn fɔlɔ ko mhm. eaux et forêts delila ka kɛ hali mali minisiri dɔ ye kuma tɛ eaux et forêts yɛrɛ minisiriya ma mm, mm. et pourtant dɔkitɛriw tɛ dɛ porofesɛriw b'anw fɛ yen mm, maaw b'anw fɛ yen minnu kunkolo ka ɲi kosɛbɛ u bɛ terrain kɔnɔna dɔn eaux et forêts yɛrɛ bɛ la agent yɛrɛ bɛ lahala min na terrain kan u b'a dɔn mais ka bɔ eaux et forêts création na fo bi eaux et forêts kelen ma deli ka kɛ an ka ministre ye vraiment transition in kɔnɔ an b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ anw bɛ lahala min na sisan cette fois ci ni gouvernement bɛ former o ka disposition ta o ka eaux et forêts dɔ kɛ an ka minisiri ye walama o ka sɔrɔsi dɔ kɛ an ka minisiri ye parce que wula kɔnɔna a bɛ wagati min na sisan a bɛ alerte la tuma bɛɛ donc kante ni yiri tigɛla yiri bɛ nugu dɛ a bɛ nugu ni mɔgɔ sala i tɛ nugu dɛ donc an b'a préféré yiri ka tigɛ mhm. ni an ka sa ye sisan n'an ma bila condition na mhm. voilà ayiwa n hakili la ɲɛmɔgɔ ye nin mɛn ɔ ɲɛmɔgɔ ne hakili la eh, n'i ye maa ta maa min b'a yɛrɛ ka du kɔnɔna kunko dɔn o bɛ se ka duden kelen kelenna bɛɛ ka hakilina ɲuman d'u ma an'u ka nimisi wasa olu ka hakɛ ɲinini ye jumɛn ye a ka mɔgɔ ta olu la k'a bila olu ka ministère kunna min b'olu dɔn min bɛ baara in taabolo ɲuman dɔn parce que n'i ye mɔgɔ ta min tɛ kungo dɔn a tɛ kungo sigicogo dɔn a tɛ yiri cogoya dɔn a tɛ foyi dɔn kungo kɔnɔnako la aw bɛ min fɔ ale ale t'o dɔn parce que ale ka baara tɛ n hakili la bi jamana bɛ yɔrɔ min na bi bɛɛ de kan ka bila yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ yɔrɔ min dɔn ka sɔrɔdasi bila sɔrɔsiya yɔrɔ la a bɛ min dɔn ka eh, dɔgɔtɔrɔ bila ministère de la santé la o b'o de dɔn hali artisi ka artisi bila a ka yɔrɔ la mhm. ale de bɛ ministère de la culture dɔn an kana ko kɛ ko karisa kalannen don karisa kalannen don mais est ce que a y'o baara in de kalan wa la o tuma la ko ɲɛmɔgɔ k'a k'aw kɔfulu la nin transition in kɔnɔna la an b'a ye ko tuma dɔ la malgré que marifa t'aw ka mɔgɔ dɔw bolo dusu ani faso kanu kama tuma dɔ la nin ko kɛlɛ kokolon kɛbaaw bɛ ɲɔgɔn ye u bɛ wuli k'u b'u kɛlɛ mais fɛn t'u bolo u b'u kɛlɛ cogo min a dɔw bɛ b'u jɔ ko laminɛ bolo k'u bɛ kasi parce que ɲɛ b'u la u bɛ ka na dimi don faso la ka taa mais kɛlɛkɛ marifa t'olu bolo o kuma ye tiɲɛ ye dɛ kante walahi o kuma ye tiɲɛ ye kante n bɛ misali kelen dɔrɔn d'i ma buguni ataki kɛla don na le 30 ataki kɛla don min mhm. ni maa wɔɔrɔ sara mhm. o su kelen mhm. banbaanci minnu nana ataki kɛ u taatɔ zancɛbugu fɛ an ka agentw y'o kɔnɔ tu kɔnɔ yen o ni douanierw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ mais an ka agentw de y'o bon donc o bɔlen kɔ dɔ banna n'o cɛla o ye moto fili ka marifaw fili olu yɛrɛ kɔni sela ka taa mais bi yɛrɛ n ye kibaruya mɛn k'a fɔ o banabagatɔ dɔ yɛrɛ yela dɔgɔtɔrɔso dɔ la yanfoyila mara la yen donc mais sigɛ kɛla a la k'a fɔ min bonna zancɛbugu est ce que o tɛ o le 30 su fɛ ka le 30 su fɛ ka dugu gɛ 31 na fana a su fila tugula ɲɔgɔn na ɛɛ banbagati dɔ nana ka na an ka agent dɔ lajɛ a ka poste la walayi marifa t'a bolo a nana agent lajɛ agent y'a faamuya k'a fɔ bandi don marifa b'a bolo a bɛ ka na ale ma agent ye dola kɔfɛ dibi la bon banbagaci in segila kɔfɛ parce que a t'a faamuya cogo si la peut-être a bolo marafɛn b'a bolo o y'o ka moto ta o tɛmɛna agent in dusuma agent in y'a ka mobili ta ka banbagaci ninnu gɛn fo ka t'o tan mobili la marifa ka haramuya bolo marifa b'o bolo marifa bɛ bandiw bolo marifa t'a bolo a y'o gɛn su fɛ mhm. k'o tan ka bin mobili la donc moto ni marifa sɔrɔla ka mɔgɔ kelen fana sɔrɔ a taara dugumɔgɔw wele k'o k'a dɛmɛ kelen banana o cɛ la fana donc o ye mɔgɔ kelen minɛ an b'o tile de la bi mhm. bon n'a fɔla ko nin waleya modɛliw bɛ kɛ mhm. ɛɛ kan tɛ hali k'o felisite eh. kɔri tɔ la bɛɛ bɛ felisite la an ɲɛ b'a la mhm. mais hali k'o felisite min kɛra zancɛbugu e eh, tele la a fɔla tele la o eaux et forêts tɔgɔ ma fɔ o ayi a fɔla ko force de sécurité bien sûr an bɛ force de sécurité fɛ mais mhm. an kan ka t'an tɔgɔ ma mhm. ko eaux et forêts de ye nin kɛ a kan ka fɔ eaux et forêts filanan min kɛra ka da nin kɛ o ye marifa t'a bolo dɛ mm. mun kan ka kɛ o ye a kan ka dekore ça c'est une obligation mais a bilalen don fo sisan fɛn ma fɔ mm, a tɛna dekore fana tan ka an b'a dɔn donc nin gɛlɛya de bɛ anw da la mhm. anw bolo mhm. ni wula yɛrɛ tɛ yen maaya tɛ yen maaya tɛ yen donc anw minnu bɛ ka wula lakana mhm. anw man kan tɛ faso bolo bolokɔfɛfɛn ye donc fo faso k'a kɔfilɛ an na sinon ni bi tɛmɛna a bɛ gɛlɛya dɛ ayiwa n fa e ni ne ani an lamɛnbaajɛkulu minnu sigilen don k'an lamɛn k'an filɛ nin wagati in na an bɛna jɛ k'an ka vidéo de la semaine filɛ ɲɔgɔn fɛ Hey, Basolo, yɛrɛ i mangi dusu da nin ko in na ten k'e ka mouvement ko san de y'a tiɲɛ bi ne bolila ka nɔfɛ ka jama de labɔ walasa transition mɔgɔw bɛ se ka ne fɛnɛ ne fɛnɛ wele ka yɛlɛ kulo k'a fɔ ko jama bɛ ne kɔ n'a fɔ ko ka parapili san san san nana mɔgɔ si ma fo ne kelen dɔrɔn ne sigilen don hali denmisɛnnin min filɛ balontan na u tɛ bɔ kɔfɛ k'i lajɛ yɛrɛ ne ka fɛn dɔ bila n kun ye n fa malama b'i bolo vraiment ne ka foli bɛ an lajɛbagaw ni an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ye donc hali bi n bɛ segin a kan n tɛ sɛgɛn inchallah ɛɛ transition k'a lajɛ an lajɛ inchallah sinon i ka kuma don an kasila fo an ɲɛji banna an boli yɔrɔ fana t'anw na parce que adamaden i bɛ min dɔn o de y'i ka baara ye i tɛ se k'i ka baara bila mɔgɔ wɛrɛ ka baara ye donc ni faso ko ko an ka wula lakana u ka condition di an ma wa u ka maaw ta fana parce que bi maakoba de b'an na ne ma ne y'an ka effectif fɔ i ye sisan e b'i tɛgɛ da i da la mali bɛɛ walayi bilahi ni n y'an ka effectif fɔ i ye sisan e b'i tɛgɛ da i da la mais est ce que mɔgɔw b'a fɛ wa mɔgɔw b'a fɛ kosɛbɛ bi mɔgɔ bɛ eaux et forêts fɛ ni corps bɛɛ ye n t'a dogo i la dɛ mais u dun bɛ mais tellement que mɔgɔw sɛgɛla eaux et forêts concours la a tɛ sɔrɔ parce que mɔgɔ ɲɛnama tɛ ta o t'a kɛla e eaux et forêts ekɔli filɛ nin ye tabakɔrɔ yan ɲaɲa ye mɔgɔ kɛmɛ de bɛ kuruba in mɔgɔ kɛmɛ de tala ɲinɛ ala n'an ka directeur kura in fana sababuya la sinon mɔgɔ kɛmɛ ma deli ka ta han walahi o ma deli ka kɛ ɲinɛ de mɔgɔ kɛmɛ tala n'i ye corps tɔw lajɛ mɔgɔ bɛ ta ba yirikaw wa mɔgɔ kɛmɛ min tala olu tɛ taa baara la dɛ hmm. et pourtant u bɛ kalan sɔrɔdasiya baaraw la hmm. mais olu bɛ tila ka bila ten de fo o ka segin ka fonction publique kɛ oui o bɛ segin ka fonction publique kɛ n'o m'a sɔrɔ o bɛ to yen ten o dun kalala sɔrɔdasiya la o dun kalala sɔrɔdasiya la o bɛ ten n'i taara sisan i bɛ taa ten sɔrɔ bɛɛ la i donc o gɛlɛyaba de b'an kan donc on a ces problèmes donc fo solution de ka ɲini o la an b'a ɲini o fɛ ekɔliso in vraiment o k'a kɛ direct ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ tɛmɛ a fɛ i taara ani agent agent bɛ terrain kan bi tellement que manque b'an na vraiment o ka bɛɛ kɛ direct ye hali ni bɛɛ tala a tɛ bɔli kɛ fɛn fɛn bɛ terrain kan fɛn fɛn bɛ ekɔliso la ni bɛɛ tala bi a yɛrɛ tɛ bɔli kɛ faso ye parce que an ɲɛ bɛ jatiw la ka ban ayiwa ɲɛmɔgɔ ko k'a fɔ a ye koyi wa a bɛ fɔ dugu min bɛ yen ni alimami falagu bɛ misiri wele nka alimami bannen don misiri kɔnɔna selili ma nafa t'o misiri ko la koyi a ko k'u ka kungo lakana u bɛ ka kungo lakana mais k'aw kɛlen to k'olu lakana n'u binna bi u binna faso ye mais k'u den n'u muso n'u balimaw bɛ kɛ cogo di a ko k'u ka jamana lakana u bɛ ka jamana lakana mais maramafɛn t'u bolo wa ko mɔgɔ ko b'u la u mago bɛ jama la u mago bɛ jama la u mago bɛ effectif la k'a ka mɔgɔw ta walasa k'olu bɔ degun na wa n'aw mɔgɔw ta sani transition ka ban k'a ka marifa kelen kelen d'u ma maa kelen eaux et forêts kelen marifa kelen ka tila ka u ka somɔgɔ sama tɛ dɔwɛrɛ koyi u siyɔrɔw u ka marifaw bila ye u siyɔrɔw a basiw fara faralen don denkunli mariage basi ka ɲi n'a ye hali don ko baptême min kɛra n ka yɔrɔ la a ka ɲi na ozo ko ni ye ozo ko don ko ne ne tɛmɛtɔ ne ye eaux et forêts ka basi san bɛ ka na walayi parapili parapili kɔrɔba dɔ de b'a bolo ne ko n ko nin nin n'a ma nin bɔ yan sa tɛ nin faga banbaganci tɛ nin faga fiɲɛ de fiɲɛ de bɛ tigɛ don dɔ bɛ sanbɛlɛnin bɛ nin faga yan ɲɛmɔgɔ kuma fɔlen filɛ cɛ i jɔ dɛ ne yɛrɛ bɛna wuli ka n bila n filanin djimé kanté ka so basolo e kɔni ye o ye e ɲɛda nin mana kɛ nin cogo la tan dɔrɔn i b'a sɔrɔ kamanagwan ou bien miiri jugu dɔ b'i kan surtout n'i kɛlen don k'i tɛgɛ da kogo la mun b'i la tugun bi ko aw yɛrɛ ka jamana faama kura ko a ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ye ni fɛnw na mun b'i la ko mun bɛ yen ko ani ani ani ani ani bɛɛ de ye ɲɔgɔn ye ne ne ne nka a ni artiste kana ana ana kana ɲɔgɔn ye dɛ anw ma ye artiste wa awɔ ne ko ko parce que IBK IBK ka fanga kɔnɔna la IBK ma wari dɔ débloquer f'a dira ministre ma k'a k'a ka tila ɲɔgɔn cɛ awɔ awɔ an y'an mun trop ka taa mɔgɔw y'u mun ka bɛɛ y'i mɔkɛ ka fɛn mun i la ka taa ko tellement k'an munna minisiri kirinnen kɔfɛ mɔgɔw tilala k'u mun tuguni wari min bɛ fɛn na banque la ko wari wari yɛrɛ fo jinɛw ye wari ta banque la solo a taara si m'a ye yɛrɛ donc a n'a ni bɛɛ ye ɲɔgɔn a n'an a k'an ta kɛ fɛn réseaux sociaux kuma ye donc n'a n'a n'an ye ɲɔgɔn ye dɔrɔn a man ɲi an ka can kojugu an bɛna an bɛna taa an mun ye a dun fɔra k'a ka élection labɛn oui ko oui a k'a ko tellement an bɛna mun ka taa a bɛna ɲinɛ fɛn kɔ eh, solo a fɔ nin ye kɛcogo ni y'o cogo la tan ne bɛ ka siran n'a kana ɲɔgɔn n'a n'a ɲɔgɔn dɔrɔn

yan ni min wa yan ni n ka denbaya ani baramuso butigi dɔ i doni tɛ b'a fɔ ko lɔgɔjɔmuso n terikɛ a bɛ nin doni kun bɔ i bɛ nin kun dɔn wa ayi baramuso maaw kɛlen don ka tɔnbɔla belebeleba de bila sen na ni maa min sera ka taa ni nin foroko kɛmɛ duuru ye ka tila ka sipɛrigu o mugan na san k'o fara a kan u bɛ tike kelen d'e ma ne m'o sɔrɔ wa hmm. nin tɛ daga ne ye wa u ka kisɛma o forokoden kɛmɛ ani mugan n'i sera k'o fara ɲɔgɔn kan ka taa n'a ye u ka butigi dɔ la u bɛ tike kelen d'e ma ne ma se ka nin si sɔrɔ u ka poroju kumabaw kumabaw foroko lankolon o den tan ni duuru k'u ka safinɛji ko ka jɛ o den duuru foroko fara a kan u bɛ tike kelen d'e ma ni garijɛgɛ ye farati tirazi don i bɛ se ka mobili sɔrɔ i bɛ se ka lajɛli fɛn caman sɔrɔ baramuso maaw nana mali bɛɛ lajɛlen lafiyali de kama e muso taara ni den ba foroko ba kelen fili ni ba kelen ba kelen n yɛrɛ ɲɛ na kunun a y'i ka biye davyɔn fili k'i ka moto jakarta fili k'a yɛrɛ ka firigo lafili n ko sɛfan kelen tɔnɔ fila de b'a la ni maa o maa sera ka baramuso foroko lankolon kɛmɛ duuru fara ɲɔgɔn kan ni ka sipɛrigu mugan na san tɔnbɔla tike kelen be d'i ma foroko kumaba den tan ni duuru fara ɲɔgɔn kan baramuso ko ka jɛ foroko duuru fara o kan dɔrɔn tɔnbɔla tike kelen be di e fana ma baramuso supɛrigu sugu o sugu fara kɛmɛ ni mugan fara ɲɔgɔn kan o be kɛ sababu ye e fana k'i ka tɔnbɔla tike sɔrɔ donbolow ka ca nafɛnw bumɛriw firigow moto jakartaw wa hali dakabana mobili aw kana ɲina tiraji don kɔ dati falenna ka bila juye kalo tile tan na ala ka garijɛgɛ ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma